constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. So biko no, dey one. Dey no, ọzọ dị ka ibe ya bụ um, ndị idu kingdom biko no, idu nation idu kingdom before unu ejewalụ yes anyị odogo ewu na ụka ya dat na unu ekewapụgo from ipob unu edivide go onwe unu aha ọnụkwa ha ile but please before you go before you all go mekie sure that na ego nwanne gị nke si fọdụ n'ime mmasị really appreciate you sir nnọọ rinne ndewo biko share around the video before unu a na-esi na ipob apụ although unu ekewana already but before you move on please make sure mekie sure that na ego ndị IPOB niile na o nweghị nke dịzi unu n'aka mekie sure that na unu return every penny of IPOB every dime IPOB all the whole money ma nke unu ji esn wee raise o ma nke unu melu nka ma nke unu kpọrọ okwu afa ma nke unu akpọghị okwu afa please before unu emuvuo on before you move on with your idu kingdom please return all the whole ipob money na your possession ya bụ ihe m si ka m gwa unu please we are not against you people moving on we are not against you people uh, uh, finding your own ma ọ bụ chọba new leader anyị adụghị against that at least we are all one but biko return all the whole money all the whole ipob money dị gị n'aka mekie sure na o nwee nke i ji wee pụ because o nwee anyone i ji ego ahụ ga-etigbu gị ego ahụ ga-egbu gị o ọ bụkwa na ị chọghị ịnwụ return kwa ego ndị ipob anyị ada emekwa nwa ipob eme that's anyị enwekwaghị ụmụazị anyị enwekwaghị obere we are all formidable and ọzọ dị ka ibe ya ndị idu kingdom please i am begging you guys keep maazị nnamdị kanu's name out from your mouth maazị nnamdị kanu esoghị unu wee bụrụ idu kingdom buru afa nnamdị kanu keepuo ya off from your mouth

not in eh, indigenous people of Idu Kingdom bikonu ka nya bụ ihe wee kwe na-edo anya unu aghatọkọzirina anyị ihe because eh, anaghị afụ maazị Nnamdị Kanụ n'ihe lụrụ alụ the last time I checked Idu Kingdom lụrụ alụ so biko um, unu na-akpọ afa maazị unu a na-etinye ya comma please make sure that na you are not na part of Idu Kingdom before ị kpọọ afa maazị Nnamdị Kanụ Please, I'm begging each and every one of you whosoever reporting my video ọnwụ ike ga-egbu gị you will die a miserable death ọ bụrụ I'm not uh, making mouth ị ga-anwụ for reporting my video ọnwụ ike ga-ezute gị ị na as in you are reporting my video whosoever aka ahụ na report to my video ma njara aha atụ ego ị ga-ada ụbịam forever aka i ji report video m to facebook you will remain poor jee mark ya somewhere ị gbachaa ọsọ ị ga-ebe ị kwụ kwụrụ move an inch maka chika ngwa agụ unu afụgonu jee nụ jụọ ndị mbụlọ ọnụ ha fa ka ha si aga so please in anything unu na-eme

the leader of Idu Kingdom bụ Okoibo Charles Rabiti Charles ọ nya bụ the leader of ndị Idu Kingdom so please take note and uh, don't mistake it with Mazi Nnamdi Kanu's name there is no time Mazi Nnamdi Kanu pụtara sịgo that na ya bụ leader of ndị Idu Kingdom please I don't want to hear such name again uh, from uh, uh, ebe ha na-akpọ afa Mazi Nnamdi Kanu please last time na ipob anyị amaghị ndị na-aza idu kingdom so please eh, unu eme mistake na eh, with our leaders name so ọ ihe m si ka m clear unu anya ma each and every one of you mma then anọ m kedu ka ibe ya bụ um, a sị na ọjị ụzọ kalụ because uh, I could remember during the time A captured Orji Uzor Kalu. Mazi Nnamdi Kanu was the only person, only voice na-eti mkpu ka e release Orji Uzor Kalu, ka e release Orji Uzor Kalu. O nweghị mgbe there was never a time Mazi Nnamdi Kanu jikere kwado gawa na prison ebe a tụ Orji Uzor Kalu mkpọrọ ebe a tụkpuru ya ka nwa ọkụkọ ka ka- ka ka oke ọkpa o nweghị mgbe Mazi Nnamdi Kanu ji ji wee kwado wee jekwuru ya ebe ahụ wee jee taba ya ụta But to my greatest surprise, Ọjị Ụzọ Kalụ ga na DSS custody ịga ivisit Maazị Nnamdi Kanu wee luo ebe ahụ kama ọ ga-ekwu okwu bụ okwu kama ọ ga-ekwu okwu dịka nwaafọ Igbo nwaafọ Igbo ọ bụ agadi nwoke ọ bụ Ọjị Ụzọ Kalụ wee luo na DSS custody wee gaa ebe ahụ blameube Maazị Nnamdi Kanu gwaba the reasons why he should come and apologize to Nigerian government that na all the whole blames that he should be ready to take it that na ọ nọ- eh, na ọ maghị eme na o metehie na maazị nnamdị kanụ na life ọ na-ebi na ọ dịrọ mma so many things ọjị ụzọ kalụ aga na dss custody today wee jee kparịba maazị nnamdị kanụ gaa blameube maazị because i will call it insult yes you can't just go to leader of indigenous people of biafra gaa ebe ahụ webe ala jee ebe ahụ gwawa ya reasons gwa as in list gasịbara mistakes o meru for heaven's sake for kingdom's sake ọjị ụzọ kalụ maazị nnamdị kanụ have no case with nigerian government o nwebeghị crime maazị nnamdị kanụ commitiri maazị nnamdị kanụ is a freedom fighter ị na-anụ ya and a freedom fighter is entitled to say anything to use any kinds of words to talk he owe nobody any explanation any apology so gụnwa ịgakwu maazị nnamdị kanu bido na-eblame ye na o melu nke o metehie o jikwa daa iwu nke ada ọjị ụzọ kalụ for kingdom sake please hold your peace enough is enough maazị nnamdị kanu never committed any offense he is an innocent man and he will remain innocent forever he is a did you know the meaning of freedom fighter when somebody is fighting for freedom anything can happen he can say anything he can do anything iwu ejiro ya freedom ada adị easy so biko i'm begging you please ọ bụrụ na that na ị bụ okenye that's na okenye nke gị bụ okenye na-anọ n'ụlọ ewu anọrụ n'ọgbụrị wee mụọ nwa please retrieve your steps biko kwanyere onwe gị ugwu maka ụmụazị iji gị egwu egwu that's a ga-abọkasịkwa gị ọ bụrụ na ị ma nọ na i ruo na nke maazị ebe edobere maazị nnamdị kanụ ije ebe ahụ i foolgbuo onwe gị biko agazine I'm begging you please eji m chineke wee na-ayọ gị ọjị ụzọ kalụ please be warned for the last time I don't want to I, we don't want to see you close to maazị nnamdị kanụ again ọ na-abụ gụ bụ nwa ọkụkọ efola ọdụ n'udu mmiri ịpụta na na-agbake ghọrọ odogwu overnight chefuzie onye kworu gị ọdụ n'udu mmiri ihe ị ga-akwụziri onye kworu gị ọdụ n'udu mmiri bụ ịgaziri iblame ye gosiba reasons why a ga-eji wee persecute ya gwaba ya that na ihe o mere na o metehie blamebezie ị na-aga eblame maazị Nnamdi Kanu ka bp ya do high ka ọ ka bp ya do low ka ọ ka health ya dị mma what is your motive of visiting maazị Nnamdi Kanu galuo di eblamebe kedu ebumnobi gị kedu ihe ibu n'obi wee mee such thing onye sendịrị gị of course ama m na edunyego gị ka ije ghọọ ya ọnụ ịghọcha ya ọnụ o nwee anything na o kwupụrụ i buru pụta because ama m unu i know you guys please somebody should tell ọjị ụzọ kalụ please ọ bụrụ that na na ọ ma that na ọ gaghị eji ihe ọma maazị nnamdị kanụ melie wee kwụkwa maazị nnamdị kanụ ụgwọ ihe ọma ya please nye ejezine as far as we are concerned maazị nnamdị kanụ anaghị eme people like eh, hope eh, eh, ọjị ụzọ kalu expect na dss please i'm begging you people ayụyọ ka ịfụrụ m na-ayọ ihe a maka mmadụ emepụtasị na-akpalị anyị na-agwa ị ma na anyị na-anọrọ onwe anyị anyị nọrọ onwe anyị a na-akpakeni anyị ịga ịga direct to our leader ga blamewe our leader it is, a, it is an insult to us ọ nnukwute big slap on our faces how could you a nobody gara na as in ga na-eremind the leader of indigenous people of biafra na o melu nke a so so day na ọ dịrọ mma o ji mee nke a, what did you mean who are you how dare you did we beg you to go and release maazị nnamdị kanụ o nwe mgbe e ji kpọ gị afa i so na list i so ọjị ụzọ kalụ i so are you among o nwe ihe gbasara o nwe o nwe onye ma gị i so ewezụga maazị nnamdị kanụ mgbe a nwụrụghị enu enu ị kaghị ịnọ ebe a today ga na-eblame e jide daze kidnapụzie nya nwa na ọ bụkwa na e meri arrest na e kidnapụrụ maazị nnamdị kanụ ekidnap i jezi ebe ahụ blamewe ka ị wee zaa onye ọma ndị du ntụpụ du nchọ he should stop seeing him for now please we don't need him anyị need something so, uh, as in people like that ị ga na-ahigh bp onye ndu anyị for what nke i ji bụrụ onye onye ka ị bụ somebody nọ na such condition ị kwesịrị ịga ị na-agwa encouraging words as in ị na-agwagasị ụmụ okwu ga na-afụkeri obi ọ bụghị ije ebe ahụ ị na-ediscourage ị na-ediscourage why unu ga-eji wee bụ one Nigeria ị talụ ncha wee jebe DSS is it that ị ṅụrụ ụmụ o nwe ihe e nyere gị i riri a na-akpọ gị ọjị ụzọ kalụ ị na-aza I don't want to break the table na your head biko because obere oge na e buru m gawa YouTube sị eh, achalugo jikwe wee mee ọjị ụzọ kalụ attack please I'm begging you if, to avoid attacking you ejekwuzina onye ndu jiri onye ndu sọọlụ the whole IPOB nsọ ụmụ Biafrans were maazị Nnamdi Kanu sọọlụ ha nsọ ma ọ bụkwa na ị chọghọ kadazi ka a dọọ gị vam vam vam a ga-adọrikwa gị n'ihi ị na-aza ọjị ụzọ kalụ does not mean anything a ga-emekwa gị i jekwe jụọ Buhari jekwe jụọ impostor i jekwa jụọ ya how far anyị na-adọkwa vam vam vam anyị ada emekwa ebere ka ị hapụ ịfeel that you have arrived ma ọ bụ na onye ndu anyị na e kidnapụrụ ya na anyị enwezi power kịta ka nke bụ power nọ anyị n'ime anyị ga-adọkwa gị vam vam vam o efeelukwene maybe na anyị na-anụ ọgụ na social o nwekwa ọgụ a na-anụ ọ gakwa ha anaghị anyị i meghe alụ gbara ọgwụ gị ṅụọ maka anyị anyị nwa bụ anyị nwa ahụ agbanye gị anyị ga-agba gị overdose na ị ga-aṅụ ya be warned so that is it my people please achọghị m echi a sị na m ọsị ana m ayọ this man ayọyọ na with all due respect ụjọ ụzọ ọjị kalụ kasị na ụjọ ụjọ ọjị kalụ please ejezina afụ onye ndu for now please biko anyị na-ayọ gụ mgbe e needịrị attention ụnụ agago ọ bụrụzi kịta anụ wee mechagoro n'ihe niile ijezie na iwere ehịara ihere ka ị wee sịkwa na mgbe e ji ya na i jekwara O, biko ọ dụgo late for you to visit him it is late please I'm begging you don't go there and blame him he never committed any, eh, eh, any offense

ee eh? ije na remind ya biko kwa ahụ no mike king no nke a bụ real this is not fake news is not fake is real biko no be fake anyị na-ayọ ayịyọ onye ejezina eje akpakeni onye ndu anyị biko i je ịghọ ọnụ okwu ofu ihe iwe wewe o nwee ike baa mba a sị a nya ọ baa mba biko onye ejezina anyị na ayịyọ ka ịfụrụ m nọ ihe a kịta na-ayọ ọjị ụzọ kalụ ya maintain ya kwakwaalụ onwe a ugwu anyị need people like him near our leader after all mgbe ifeanyị ụba kwadoro ka o jee fụ maazị nnamdị kanụ a chụchigharịrị ya azụ a sị a nya come on ya si ebe a pụọ ọ naa in peace so biko ọjị ụzọ kalụ naa in peace hapụla anyị onye ndu anyị we are not begging anybody to go and visit him so ihe m sị ka m bịa gwa unu biko anya unu saa mụrụ anya dịka azụ ndị a nụnwa they are using us ha pụta ha etinye ọgba aghara n'etiti anyị onye ọbụla onye anụta ọgụ ọdaire ibe ha ejiri nwayọọ na daazị na-aghọ ihe ha na-aghọ look at governor of Enugu State mepere ọnụ sị na 500 naira dụ too much for ụmụ nwanyị 500 naira gịnị ka ị nwere ike iji 500 naira wee gote today na Nigeria what is that thing? the only thing ị nwere ike ijinwu 500 naira gote today na Nigeria bụ indomie without egg or akamụ without milk yes ịmakwa the meaning of milk a na-ekwu okwu na i golu akamụ gotechi ihe ị ga-eji aṅụ ya ịma na ị nweghị ike ime akamụ na-aṅụ sọsọ akamụ ị ga-ejigasị some things wee ṅụ akamụ 500 naira egotenwuzi ihe today na Nigeria ka a na-agwa gụ gọvanọ ndị enugu steeti wee nwee mind pụta dụ bold na-ekwu ihe that na 500 naira o nwee nwaanyị bịa na their clinic bịa mụ nwa e were 500 naira nye in fact na the 500 na ọ dụ too much na 500 naira na-etu ọnụ as if na 500 naira bụ 500,000 ọ wụ the people ị ga-enecha anya i kwetewe na one Nigeria ka maazị Nnamdị Kanụ kwụsịzi ikwu okwu Biafra ka o maintainụọ maọbụ na a ga-eji ee cool mind wee nweta Biafra onye gwa gụ a freedom fighter na-etinye anya na politics onye ahụ abụghị a freedom fighter you see the reason why m ji wee gwa ụnụ that na Uwazulike remains a criminal he remain a saboteur ọ bụ saboteur ka ọ bụ ruo nwanne echi onweghị onye na-ebelieve on him ụwazurike si na ya na-afight for biafra mana ọ gbakeruru anya ya n'isi tinyechaa na governorship tinye na senate tinye na nke a bụrụ politics n'isi a freedom fighter onye si na ọ chọrọ biafra o jiri politics na-eri a na-adọwa ya ego ọ kpọrọ rochas okorocha gawa abuja ka e je mee ya nke a mee ya nke ọzọ rochas bazie n'ọchịchị mee ya abandon o ji ekwu okwu ruo ma today ụwazurike bụ onye oshi never you trust a saboteur a saboteur will remain a saboteur na e posturu ụwazurike na my page today does not make him an innocent man ọ bụ criminal ka ọ bụ hotelier a ma ya ama so ọ nya bụ ihe a na-agwa ụnụ onye ọbụla pụ nechara anya n'ihe na-eme today na nigeria wee believe that na one nigeria ga-awork again wee believe that na maazị nnamdi kanu is not innocent wee believe that na maazị nnamdi kanu mere mistakes ị ma na onye ahụ na a ga-achọ ya ihe n'anya with the things na-ego around nigeria Infact, ị ga-eji maka ha kwuhi kwuo ihe na i kwesịghị ikwu with iwe you will vomit so many things i kwesịghị vomit these people are pushing people to the wall ọ nya ka ọ ga-eji bụ ekwu enukwu a na onweghị evil onweghị ihe ọjọọ m fụrụ maazị nnamdi kanu mere because ihe niile ọ na-ekwu concerning nigeria with their fulani government is nothing but the truth maazị nnamdi kanu na-ekwu ezigbote eziokwu

a man mpe bụ king ehe ọ nwa eze nesiara anya wee sị mba na nigeria abụrọ for us ị mara na that man there is something special about him that is why jeenu jaana kpọrọ m jee anywhere i will continue to say it enweghị m ike ichange ọnụ maazị nnamdi kanu is another savior yes Ọ senator ga-apụta sị gị that na eh, that na Nigeria is not working we must end Nigeria senator of Federal Republic of Nigeria can never say that they can never sọsọ maazị Nnamdi Kanu ga-agwa gị the simple truth na Nigeria and ị gagharịcha ọ bụrụ na ihe ahụ ọ gwa gị eziokwu sọsọ maazị Nnamdi Kanu so I see no offense ọ committed ọ na-azọ people ndụ and kee the reason why ha ji achụgharị ya because of na ihe niile ọ na-ekwu is nothing but the truth ọ sị na ya ga-eji eziokwu destroy ya Nigeria and ọ endigo up today in destroying Nigeria with the truth o jighị egbe o jighị mma eziokwu dị ya n'ọnụ ka o ji wee destroy ya Nigeria and the whole world afugo that na Maazị Nnamdi Kanu ji eziokwu destroy ya Nigeria truly so he is an innocent man onweghị offense ọ commitiri ọ commitbeghị any crime so anything ọbụla anybody ọbụla na-aga na ihe anyị wee je afịa bido blamebe onye ahụ bụ onye eriri eri erigwe fulani o nwere ike fulani eriene so ya bụ ihe m na-agwa ụnụ my people please bikonu be focused agbaghalizine onye si na ya ga-enwetara anyị biafra ya nweta ka anyị fụ but as for me maazị nnamdị kanụ ka m ga-esogide lukwe mgbe ọ ga-enweta biafra and na only ipob bụ the only people na-enwetara anyị biafra for now bụ the only people ga-enweta biafra a na-ekwu okwu ya under the leadership of maazị nnamdị kanụ ụwazulike na-asị unu na o jego nga because of biafra restoration na lie onweghị nga ụwazulike gara Ụwazulike gara nga eh, na his own personal offense that's o gwuru wayo kidnapụọ e jide tụọ ya nga sọsọ maazị Nnamdi Kanu bụ onye m ma jegolu na nga because of Biafra struggle some of you amara I was laughing today so many people na-abịa na my inbox hey Nwada Achalugo even you so you are now following Ụwazulike mụ nke a na-efollow Ụwazulike a saboteur onye kidnapụrụ onye ndu anyị on his wedding day ka m ga-enesi anya followbe even if na onye ndu pụtara tomorrow si anyị followbe ụwazulike m ma-enyo ya enyo m ma-enyo ya enyo before anything mekwe ọ bụrụ disobedient ya bụrụ i no go gree follow am ụwazulike e be evil man he is an evil man hapụkwa peremense niile ọ na-ekwu n'ọnụ soro okwu ọnụ m esona omume m ọ life ụwazulike ụwazulike bụ evil person the whole world even fulanis ma na ụwazulike dị deadly so ya bụ the thing m na-ekwu okwechiri Maazị Nnamdi Kanu ọ another saviour ka ọ bụ ada agbagha ya agbagha onye gbacha asị ya o je ebe ọ kwụ kwụrụ maazị bụ saviour na ị blameụ maazị from now till tomorrow maazị ga na-agwa gị the same thing ihe ọ gwara gị n'ụtụtụ ka ọ ga-agwa gị n'ehihie gwa gị ya n'abalị ị kpọte ya na nlọ ọ ga-ya continue na-agwa gị ya ọ dee mix word onye ka m ji necha anya si mba na onye a i will learn a lot from him na mụ ma aka nni m from aka ekpe today ọ maazị nnamdị kanu mere ọ dụ possible yes so many of them like that dị ka maazị nnamdị kanu so so many of them today so many of them that made me who i am today ha ka nkụ so na achalugo na-agbọ ụfụfụ today ọ maazị mere ọ dụ possible ya ka m ji wee sị unu na m bụ ada maazị nnamdị kanụ some of you na-agbagharị you don't know the meaning and nwekwanụ mgbe ka ị manụ the meaning ada maazị ka m bụ when i tell you na m bụ daughter maazị nnamdị kanụ believe ya or ị kpọ isi na wall is nothing but the truth so bikonu onye ahụ ọ ga-abụ ị kpọta ya n'ụtụtụ ọ gwa gị ofu okwu ị kpọta ya n'ehihie ọ gwa gị ị kpọta ya n'abalị sobe onye ahụ follow that person esona onye ga-abụ ọ gakata n'ihu ọ gaba azụ o kwukata A o kwube B esona ndị ịghara ma ịgha follow who know road maazị nnamdị kanụ dụ formidable ọ dụ that's ọ dụ mean ị fụ biafra o nwetacha na eke ọka o siri nweta jee mark ya ya ị fụrụ maazị he maazị give up ka m mara ihe kpatara ya no ị fụ maazị nnamdị kanụ ihe m na-agwa unu today go and mark it somewhere ị fụrụ all this obstacle niile a ihe mmiri a niile ị fụrụ na-ezonu ihe a niile ị fụrụ na-akwụgharịnụ maazị nnamdị kanụ si gwụ kwụrụ kwụrụ die mụnwa ebe maazị kwụ ka m kwụ ị fụ biafra ọ ga-enweta na people fight chara our forefathers fight for biafra as they failed maazị nnamdị kanụ mma can never fail ihe a m na-agwa ụnụ ọ bụrọ ọ bụrọ forging word maọbụ okwu okwu aja ọsọmara ọma na-ekwu forget kwa na-apụta na-aba mba onye akpasuo gị iwe m. Ah, we- i know what i am doing mụnwa na-agwa ụnụ tazi ọ ga-eji bụ m nechaa nnọọ anya egwu dobe ihe niile ekwechirikwa m ebe m kwechiri maazị bụ my last bus stop nya maazị nnamdị kanụ bụ chineke m na-ekpere that's as I'm speaking with you people now after god in heaven maazị nnamdị kanụ so there is no how m ga-eji wee pụta tomorrow sị gị that na ee eh, ọ bụ ezi okwu maazị Nnamdị Kanụ o nwere one mistake o mere but no single mistake no, not, no even go believe such rubbish a na-eblame maazị ma maazị look at a video somebody sendiri m today na WhatsApp the way si wee police si wee kọsụọ ụmụ mmadụ ọnwụ a young promising people wee si otu a destroy ya their life because of useless police police na-ada asụ boxers asụ police na-ada awụ ahụ ụtụtụ kwụrụ ọtọ end their future people because of peanut money ha jee n'ebe ile adịghị mma ha eje gbagachie die na-akọsụ problem onye gbakata ọsọ police ọ gbakwa ile ọnwụ ya ịgbakọta ọsọ pụ coward i wonder why people I, i keep saying this i wonder why you people are afraid of nigerian police they have nothing to offer you don't need to be afraid of them ị needịghị iji maka polisi tụnye ndụ gị ebe ị na-agbalụ ha ọsọ you don't need to do that polisi gịnị which police po- police how maka police na aka so many people ji wee nwụ yesterday ended their life just like that because of cowards people na-enweghị anything to offer people their future destroyolu ka ị ga-eji wee tụnye your own life ị na-agbalụ ha ọsọ kedu ebe ịgba aga what can police do to you kpatakpata ha asa n'ọnụ normal normal ịsa n'ọnụ ha na-asa nke ahụ aga you move on mụnwa ga-abụ the last person ga-atụ polisi naijiria polisi ụjọ ha ma gba ụfụfụ onweghị ụfụfụ ha ga-agba ha jee n'ebe ilo dị mma nigerian road adịrọ mma but police na army ga-aga na the road ebe nke dụtụ mma jee ebe ahụ kwechiri there na-akọsụ problem na-akọsụ trouble ịgbabazi ọsọ ka ị dodge ha ịdakae n'ọnwụ ịnwụ akọcha akịkọ gụ mgbe ahụ ị na-ene anya ha eburu their motor disappear ebe ahụ ha kwechiri gaghị afụzi ha there they will disappear ọ ka ịmalụ the kind of evil these people dị anyway onye ọbụla ji maka nigerian police nwụọ ịma na ọ gị chọrọ ịnwụ you just want to die ọ bụrụ na ị na-efollow maazị nnamdị kanụ ị ga-ama that na ndị a bụ bunch of fools onwe ihe eji ha eme achịkọta ha ekwe ha ọnụ i keep saying it na amụbeghị gụ nwa m ga-atụ ụjọ onye ka ịbụ maazị nnamdị kanụ nọ na ihe anụnwa na daazị na-akpọrọ impostor na-akpọ ya si ya you are mad completely mad how many of you can do it how many of you ọ nya ka eji anara ụnụ right ụnụ ejide gị a na-agwọ gụ ka abacha ị na-anwa kwụna kwụna kwụna kwụna ị nwere ike ịlearn something from maazị nnamdị kanụ even nke a ha na-akọ o kwechiri there onye ka ya bụ ị bụ onye onye ị ga-ata dance ị ga-anyụ anwụ na president na ọ dụ completely mad and otu ahụ o kwurie ka ọ dị ịkpọ ya tomorrow iwu ọ ga-agwakwa gị ihe ọ gwara gị ọ bụghị onye ga-ekwucha okwu deny ba na lie mụ nwa sef abụ m onye ga-ekwucha okwu today di ịkpọ m echi awụ kipte mma agwa gị that same thing ngwa agụ nya agwa ya today ị na-anyụ anwụ nyụọ ya there ka anyị fụ ya nyụọ data anwụ nke anwa ntọ we have seen 99 what is 100 anyị afụgo 99 kezi ihe bụ 100 bụ ofe nkụpụ ị na-afụ ya anyị afụsigo anya nwezi ihe anyị fụrụ na-abụzi anyị ihe dazi ihe ọfụọ onwero so ụnụ agbagharịzina onye ọbụla nọrọ calm be calm aṅụna ngwọ nkwụ na-abịa

jide n'iga aka because of joy ọ ga that's ọ ga-eme overflow in most of you very soon ọ ga-eme ya mara ụnụ ncha niile na mma biko nụ i nee anya ị ga-afụ na ọ mụ ka a na-akpọ nwada achalugo nwee m adịgboroja na-eme anya nwere m fake so each time you come across my video make sure na i share ya ihe anyị chọrọ bụ ka ihe dị mma ka anyị nweta nnwere onwe akụ zuo ọnụ ilo na asị anaa ọ bụrụ na anyị nweta ihe anyị na-achọ kịta all these enemies front and back they will disappear onye ọbụla nọrọ mma ihe mere ji ataghagha abụ na akụ ezubeghị ọnụ enwe ndị na-asmile nwee ndị na-ebe akwa o nwe ndị na-eme enjoy nwee ndị na-ata afụfụ that is why ị ga-eji wee fụ so many people today ha pụta na social media ha na-akpọrị gị without gịnwa ime ha anything so ọ bụrụ na akụ zuo ọnụ na na enweta biafra na ilo na asị ga-ana i promise you guys that on this note i want to appreciate and everyone biko share am video share the video ya maala ụnụ ncha na mma agbanze afọ gị chineke gọziere m gị o um, mma etido na ka m tidogodu ka ọ dụkwa until I come your way again biko onye emezina ihe ga-ewe m iwe I am not distracted adị m focused ama m ihe m na-eme nwada achalugo na-aga University of Radio Biafra so uche m dị ama m I know what I am doing ị ghọtago so bikonu um, udo dịrị each and every one of you udo nke chineke ka m na-ahapụrụ ụnụ ya maara ụnụ mma agwago m ndị a this page abụrọ for fulani people i wonder what fulani is fulani is i don't know why they are coming to this page at least i'm speaking igbo igbo ka m na-asụ ihe a bụ eh, peji ụmụazị biafra amaghị m the reason why fulanis fulanis for heaven sake you are not welcome na this page please fulanis i'm not you are not welcomed in this page i am begging you this page is not fulani page this page is not fulani page stop visiting this page maintain your lane now eh?

afụrụ m unu niile n'anya ma ndị kpọrọ m asị o ma ndị na-akpọ m iyi o ma ndị m na-akpọ iyi o ma ndị ọsịa ma ọsị ya i love each and every one of you from the bottom of my heart afụrụ m unu ncha n'anya so udo chịa n'udo unu biko let peace be i love you all ghọtago i love you all anyị niile bụ nwanne afụrụ m unu n'anya I don't know how to explain it so bikonu ka chi fonu onye ọbụna gbado anya be your brother's keeper ị fụ ihe ọjọọ ga-eme nwanne gị pụta tie mkpu calm all the situation down that is why anyị ji wee bụrụ nwanne be your brother's keeper ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ ị ghọtago ngwanụ ka ọ dịnụ o bye bye until I come your way again.